Um, daalụ bishọp bishọp daalụ maka na otele dị natural na na-adịghị makeup itere ịdị nature nature otu ewu nature na onwe gị na behave yourself abịala nga agba ya kamera na were weta ekele dere joyful na awe gị bịa gị bịa nọrọ ka onye ike ụwa agwụrụla don't come here gị bịa emejụsa onwe gị oyi ka wee dịrị ụta na ga-echesị m ga-ajụ gị ma onye ma onye na-eke isi ma onye na-eke isi ka ya dowe fon ala ka i bili ọtọ gị lara m azụ Okay.

nwa ihe mere gị na otele azụ ele ebe ike gị nọ
azụ na n'azụ
elekwana nke ọ wụ accident mere otele a na-ekwu okwu nga mmadụ ji ahụ nwaanyị ya adịghị atụ

Look at. Look at. Enyi elekwana otele gị. Ọ nọ there na ọ nọ where.
M lee gị na. Bịa were fonu gị bịa were fonu gị Chineke agba gị ọkụ. Ọ nọ where. Nweghị otele. Wepụ aka na ntị gị. Wepụ aka na ntị gị. Ọ nọ where. Gịnị nọ where? Hey, sit up. I turn that touch from you. Sit up.

ọkwa ị- ị- ị na-alaiki mmadụ ịbịa live gị gba isi so oye m si asị gị hapụ ịkpụ ma isi ịkpụ isi to barb your head single mothers ji agba ababụ isi ha gbaa ya spray ele ihe mere na ịgba ya ele- ele ebe nke gị mba ana m a- ana m abab isi m but ana m abab isi m mba Very tired, but not tired. Single mother. Ọkwa ị ma na ihe ọbụla mụ na gị mere ebe a ga-aba na social media niile gaa n'iru nwa ahụ ị mụrụ ị mụrụ ya onye
papa ya m maghị na ọ papa ga-amụ ya ọ nwaanyị ga-amụ bịa nwa ahụ ị mụrụ ị mụrụ ya onye onye mụrụ ya ele ebe ọ nọ
ama m ebe ọ nọ efuru efu o furu efu Mm. meaning what ama m ebe ọ nọ mụ na ya ama m ama- enwe m contact ya ama m ebe ọ nọzi mụ na ya haf anyị oh like nwa m dị like three months anyị separated so m buru nwa m so ama m ebe ọ nọzi So anyị anyị anọghị in contact. ị ka chọrọ ịlụ- ịlaghachite mpa nwa ahụ ka ị chọrọ ịnọrọ onwe gị with onye ọzọ Ama m ebe ọ nọzi na mụ na ya Kwanụ na-ekwu. video gị chọtazie gị ị ga-alaghachi ka ị chọrọ ịnọ with onye ọzọ
Chineke ekwela ihe ọjọọ. biko wepụ phone ihe a na recording ọ na-eme eko Ọ nọghị na record. Eniola please um, reduce the volume of the TV please.

Ị wụ onye ebe? Onye Imo State. Ebe n'Imo?
Ọlụ.
Ebe na Ọlụ?
Ụmụaka. Ebe na Ụmụaka? Amakwa m, that's that, ọ bụ ịma.

mpa gị na mma gị ọ dị ndụ ee oya were phone ọzọ kpọọ mpa gị na ma ọ kpọọ mma gị ha Hey, sh- hey, hey, listen. If you are not ready to give them a call and know where you come from, get out of this place. Don't you know it's a red flag for you? Even in marriage, you think it's only character they use in getting married. There are questions you need to know about yourself, and you are telling me, ah,

ị wụghị onye Igbo to me ị wụghị onye Igbo a full grown adult 35 years what is the name of your local government Ọlụ local government. then where in Ọlụ local government Ụmụaka where in Ụmụaka you don't know

tribe is very important mgbe ị nọ na o nwere ike na nwoke abịa ịlụ gị jụọ gị ụdị ihe a gị sa gị bịa ịkọ you are sorry and ị likere onye ahụ na onye a likere gị ya wee no no for him there are things you need to know I'll do better.

mba
ebere gị ugwu mba
o teela na-achapụ m ihe ụtọ dị ya n'ime kee ihe mere na i ji chọọ ịlụ di ebe ị ma na ị mụọla nwa na ị nọ obodo ị na-akpata ego ị na-eri ego kee obodo ị sị na-anọnyere m USA.
ehe ebe ị ma na ị nọ USA and ị rụgha ọrụ gị na-eme ka ihe ọmụrụ kee ihe mere ji needikwa di eche m at least okay mgbe ị rejectịrị nke mbụ na eche m at least ị kwesịrị ịsị no no for man o nwe ihe jikọrọ gị na nwoke gị na ị chọziri ịnọrọ onwe gị gaghị hapụzi na mere wee ghọtara friendship kee ihe mere ji needizie husband na ị watchịchala ya ị watchịchala ya kwa kwa ị zuola ike ị watchịchala ya mana ị ma na ị dị wicked come on subscribe for that place sị gị subscribe o Chineke agba gị ọkụ subscribe o like ya ya gị share ya ya ọ wụ ara ya agba gị ị watchịchaa ya gị gba nkịtị gị just nọ gị just nọ watch ya takushi eze gị for for what subscribe o for this place Chineke agba gị ọkụ
Achọghịzi m husband.
Ị chọghịzi husband? Ihe m chọrọ wụ just em. um, Achọrọ m companionship. Achọrọ m Okay, onye gị na ya ga na-akwakọrịta iko. ọ wụghị ọkụ as in like a reasonable person mụ na ya ga just na uh, cohabitate um, ihe a na-akpọ ya like i just na make companionship nke a ọ wụ achọ m achọghịzi m di- a- achọ m ịmụzi nwa ọzọ i already have one child so but achọ m companionship onye mụ na ya ga just na-cohabitate Yeah. na abụghị m onye English ị ga-agwa m ihe cohabitate ahụ wụ ị chọghị listen listen listen listen husband dị iche from di
okay
di wụ otu na bekee ị kpọga ya husband and husband can come into your life ya apụọ husband can meet you at any moment anytime ya araa gị ọtụ rata gị sọ ọnwa dị ole husband ga na-anara gị anara gị na-enye ya ya ewere na-eme one or two things ndị gbasara ya at the end ya gbawa gị obi husband ihe ọbụla i mere dị ya mma because enweghị ihe ọ na-erite gị n'aka mana di ga-edigide one day one day ya volie pịasuo gị ihe ya sị gị na gị gakwuru n'ụlọ nne gị na nna gị lọọ ka ị nweta sense after every every ya bịa kpọghachi gị ka ị marakwa na ihe m na-agwa gị na ele odi nke ele nke ị chọga
Achọrọ m companionship. ele ihe ị mean by companionship n'Igbo
Onye mụ na ya ga na-eme understanding. ele ihe ị mean onye gị na ya ga-ebi ti ọnwa abịa kwa ya
Ee, yes. then esi chọọ husband ị chọghị di nne ị- onye ahụ ga-akpọ gị gaa n'ụlọ nne gị na nna gị wedịa gị gbaa nkwụ gị Mba, achọ- Mba, achọghị m. Achọ m ihe ị nidere wụ boyfriend ndị gị na ha ga na-akwakọrịta iko mgbale anya let me tell you yes let me tell you ọ bụrụ na ọ ihe ị nidere eh ee ngaa wụ live a na-eme matchmaking na ịra ọtụ ị nụ ihe m gwa gị na Ọkaiwu otu ka m kwuga biko achọrọ m ka i mee m understand biko let me ka m ah, because eh, every time m kwuru this thing a lot of people ha na-eme m understand m kwuru Eh. ọ wụghị sị ọ wụghị achọ m achọ m ịga altar ọ wụghị ka achọ m ịbụ onye a ga na-akpọ wife but achọ m onye mụ na ya ga-enwe understanding like ị na-cohabitate like have a very good um, friendship and that but but ọ wụghị ihe ga um, ruo stage anyị ga-amụzi nwa or kedị ihe a na-akpọ this thing. Then, e nwe onye a ga-ebu ozu gị laa na be ya.
Bụrụ ozi m dara kịta m.
Okay. Ọ- Ọ just Listen leave me.
na listen onye na-aga akwụ ụgwọ isi gị akwa ihe ị chọga Eh, ihe onye o jide one naira ya enye gị i jide gị nye ya akwa ihe ị chọga mhm. ọ ya wụ onye gị na ya ga na-akwa iko ana m ana m eme ana m eme interview with onye m ka ọ gwụla achọghị ịkwa iko otu ị nọ na-achọ onye na-ara gị ọtụ DM any nwoke ọ bụla na comment section ga ha arama gị ọtụ na-ege ntị onye ịra ọtụ so na ya cohabitation ya na-ara gị onye ahụ agaghị arakwa gị ọtụ anyị ga na-ebi ma o nweghị ọmụtu onye ahụ ọ ga na-ara gị ọtụ But co- um, um, um, cohabitating bụ sị anyị ga na-ebi together anyị ga-ebi unu ga together. na-ebiru together ya na-aṅụ ara arakwa ọtụ akpa ya ụdị ụdịkwa na-emekwa those kind i- ma- onye chọkwa dị sef bụkwa the same thing ka ọ ka ọ na ọ ya ka m na-agwa gị na cohabitation wụ na ọ ga na-arakwa gị ọtụ na-aṅụ gị ara ee but anyị ga-ebi together Eh?
Anyị Otu. ga-ebi. so ihe niile wụcha ịkwa iko ofe a na-akwụ ụgwọ isi ọ wụ ịkwa iko nne in my tradition wụ omenala Igbo ma na Bible ma na mmụọ ma na mmadụ ịra onye na-akwụba ụgwọ isi ya wụ mmehie anyị niile ma ma na mmụọ ma na mmadụ ihe anyị ji emeghe ya wụ ka anyị wee fụọ ndụ nne ana m ọtụ gị egbochi m gị sị gị arana ọtụ na m ọtụ gị bye-bye okay mana ihe ọbụla bụ na gị mere nga na-aba n'ihu akwụkwọ dum Ee. okay safe journey